Today we celebrate the Epiphany of the Lord. Tichita chaka cha Epifania wa Ambuye Yesu. Epifania wa Ambuye Yesu. Epifania wa Ambuye Yesu usimikizira Ambuye Yesu kuzaziululira iye mwini ngati mulungu osati wa anthu owerengeka chabe koma ngati mulungu wa anthu onse mulungu wa munthu aliyense ngakhale akenani komanso ayuda Epiphania, it is simply the revelation, the appearance,

ni mulungu wa onse nchifukwa chache aonekera kwa ndani the three wise men anthu amene iwo sanali ayuda akenani anthu amene iwo ayuda sanawawerengere kukhalanso anthu iyayi kuti nawonso angakhale ana a ambuye mulungu ndiye amene anachita bwanji ndiye kwa amene anakazionekera kupatula ayuda iwo Just simply to show that we are all one. He is also the God of the Canaanites. Ni mulungu, o, ni mulungu wa Yuda komanso a- Akenani, the Canaanites, the Gentiles. Ndi zimene tiona pa tsiku ya lero.

the movement from darkness to light chifukwa anali kuyenda mu mdima anali anthu a mu mdima so pamene achoka mu mdima ayambokhulupirira mwa ambuye anachita chaka cha epifani anali kusangalala kuchoka kwawo mu mdima kuyenda mkuwala chifukwa sopano aona kuwala kwamene ali ambuye yesu amene uyu ali mumenja muja aona kuwala sono asangalala oh, tinali kutaya nthawi mu mdima kansi kuli kuwala asangalala anachita chaka cha epifania kutanthauzira kuti achoka mu mdima sopano now they are moving from kuchoka the movement from darkness to light koma ife sopano ngati akhristu tinatengerako sopano just ce- celebrating from darkness to light ife sopano tichita chaka cha iye ambuye yesu aziululira ngati mulungu wa anthu onse ngati mulungu wa anthu onse nchifukwa chache pa siku ya lero amene atisogolera misa yathu ni wa holy childhood bana ang'ono kuti aziululire what they are capable of doing i'm sure already up to now tiona kuti a kansi ndiye zamene ana athu they are capable of doing ndiye zamene bangachite bana bathu i'm sure we have seen already they have revealed already themselves in actual sense ba holy child timakamba kuti chani holy childhood
Holy childhood. Holy childhood. Children helping children. Children helping the other children, not vana kuthandiza vakulu aa, koma vana kuthandiza vana vanzawo. but for today vana vathandiza ndani vakulu pa siku ya lero vatithandiza kuchita bwanji kuvaziwa kuti they are capable of doing something they are not just vana and they are useless they can do nothing kulibe zimene vangachite they have a space in the church vali ndi malo yawo mu mpingo and they are capable of doing something and you can see what they are doing already Baimba, batisogolera mmisa. They are able to sing proper nice singing. Batiimbira tipemphera bwino bwino. You can see how they were doing eh, the hallelujah in fashion. ife bena bakulu olo- olokukuphunzisani bena simuzakwanisa yayi bakulu bena niwoyuma mitu

they are able to sing palibe chigayo wonse tazimverera kuti vayimba vana si choncho kuli amene sanamvere tawaona vana vabwera vativerengera mawu pano si choncho kuli amene sanavaone vana kuti vakwanisa kuverenga ngati kuli amene zokusira ni chikaya chabe ungakusire vana vakuphunzisani today jesus christ reveals himself through the children they are revealing themselves to each one of us kwa ife tonse ambuye yesu anazionesera kwa akenani the gentiles Kuzionesela kwa Ambuye Yesu kunali kwakuti bachosepo udani wamene unali pakati pa a, the Gentiles na Ayuda, kuti bazibe kuti ndife anthu angati amozi. Sono instead of kuonekela kuli bayuda amene banali kuona monga ndiye chabe bana ba Ambuye Mulungu, anaonekela kuli ma foreigners the wise men three wise men the foreigners amene muja mulandi simunali mwawo iyayi ndiye kwamene anakaonekera kutanthauza kuti ndife anthu amozi kutisimikizira kuti imwe na ine ife tonse ndife anthu amozi kulibe kuti awe uyu kai ni wapamwamba awa awa niwo- niwosauka the three wise men were not rich people ndiye kwamene anakaonekera ambuye ambuye yesu ndiye kwamene anaonekera ambuye yesu kutiyitana imwe na ine kuti na ifenso tikhale anthu amozi tisewenzere pamozi this time you find people fighting over politics no uja ni wandani o uja ni wachipani chija no uyu ni wa uku Politics are just politics but we are one we belong to one God Mulungu umodzi tate wathu umozi all of us have to be one tonsefe tikhale anthu amozi tonsefe tikhale anthu amozi tikayangana bwinobwino tizaona kuti pamene ambuye atiululira atiululira through the three wise men vanthu angati atatu the three wise men from these three wise men chamene wanali kulondola the, uh, wa- anthu anzeru akumawa watatu ni chani nyenyezi si choncho wanalondola chani nyenyezi wanali kuona nyenyezi they studied nyenyezi wanaiswata wanaistada nyenyezi wanali kuiziwa bwinobwino and wenze kuziwa kuti ayuda anali kuyembekezera ndani mpulumusi amene anali kubwera they knew pamene wanaona nyenyezi banaziba kuti kwamene uko atibadwira mpulumusi olonjezedwa uja banayamba kuilondola nyenyezi ambuye mulungu nochenjera sanasebenzese chinthu chamene sibaziba ah. anasebenzesa nyenyezi yamene iwo anali kuizibisisa they used a familiar e- image imagery of nyenyezi the stars These three wise men, they knew the stars very well. Vana studya nyenyezi bwino bwino and that is what they used kuti vachite bwanji vachite locate kwamene anali ambuye yesu. The three wise men, they were called through nyenyezi. Nyenyezi chabe. Pakulondola nyenyezi vanakafika mpaka pamene panali ambuye yesu nanga imwe na ine pa siku ya lero kodi ambuye atiyitana munjira yotani what is he using to call us tosefe ndife oyitanidwa sichoncho aliyense mwa ife ambuye mulungu amamuyitana siku iliyonse nthawi iliyonse timayitanidwa kodi timasimikizira kuti ambuye yesu ambuye mulungu ali kusebenzesa chiyani kutiyitana kuti tifike pafupi na iye what does he use to call you to call me asewenzesa chiyani? What can we say Ambuye Mulungu asewenzesa pa siku ya lero? The three wise men banasewenzesa chani? Nyenyezi. He used nyenyezi. Nanga kwa imwe nine asewenzesa chani pa siku ya lero pakutiitana? Asewenzesa chani? If we say today, siku ya lero, lero, what can we say Ambuye Mulungu aku- akusebenzesa kutiyitana ife kuti tikhale pafupi naye what is he using vana vathu sichoncho our children our children vana vali vathu ndi amene asevenzesa kutiyitana He is using our own children vana amene vachoka m'manyumba mwathu ndi amene asevenzesa kutilalikira ife kuti tifike pafupi na ambuye mulungu He is not say, eh, using anything else vana vali vathu vachoka m'manyumba mwathu sichoncho vana wobalateka

noti bakutali abana bali batu ambuye mulungu atiitana sometimes we do not realize the potential that is in our children sometimes sitituma maona potential amene ili mu bana bathu and zamene bana bathu bachita bwanji bangatiphunzise that we, there is something we can learn from our own children Nthawi zina sitimachita realize makolo abale ndi alongo kuti pali something chamene tingaphunzire kuchokera kuli bana bathu. Today we have to learn something that Ambuye Mulungu angasebenzese ngakhale bana bathu awa kutiululira za chisisi chake. These our own children today they can be our own missionaries kutiphunzisa ife to preach the gospel to us.

There is something that we can learn from our own children. Vana vali vathu, your own children. And so mawu oyamba kuti iwe Yerusalemu zuka wala kuwala kwako kwayamba kuwala kwako kwayamba ulemerero wa chauta wakuwalira imwe makolo abale ndi alongo akuti ulemerero wa ambuye mulungu watiwalira tiyeni tiuke zuka zuka aliyense amene iye ali mu mdima amene iye ali kugona ambuye mulungu akuti iwe yerusalemu zuka wala kuwala kwako kwayamba ulemerero wa chauta wakuwalira inu amene mukali mu mdima amene simuona simuziva kapena simuzindikira kuti muli potential mu vana vathu There is something that we can learn kwa vana vathu. Wake up. Ukani. There is something that you can learn from your own children. Vana vari vanhu kuchoka munyumba mwanu. You know, nowadays more especially with this te technology, you find that sometimes even if, if mafoni muzapeza kuti mwana aziva kuchita operate foni iri yanu bwino bwino kuchira imwe angakuphunziseni so bwino bwino if you give them chance to ask kuti mwana wanga nanga ichi wachita bwanji mwagula foni yanyo- yanyowani ask them kukuphunzitsani they will teach you better than you know yourself these children they are, they are knowledgeable ava vana vali na nzeru ava vana ni wodalisidwa na ambuye mulungu ava vana we can learn something from them wake up ukani makolo abale ndi alongo imwe amene mukali mutulo amene muona monga kulibe zamene mungaphunzireko kuli vana Wake up! Nthawi ndi sopano. Akuti imwe anthu aku St John ku Kabanana ukani ndimwe Yerusalemu amene Ambuye Mulungu akamba. Ambuye akuti iwe Yerusalemu zuka. Iwe Kabanana uka. Imwe anthu aku Kabanana ukani ngati simunaonemo zabwino muli bana banu. Ngati simuziwa kuti kuli zimene mungaphunzireko ku bana banu. Wake up. There is something we can learn from our own children.

We abuse these children at times. We fail to learn something from them. Instead, we abuse them. Do not abuse these little ones, these angels, these my angels. Do not abuse them. osawachita abuse vana iyayi vakali vana ngakhale tingaphunzireko zina zace kwa iwo

wafunika che kumumangisa chifukwa inkakamba kuti iyayi musamumangize vakabwera vamene vali inchaji na vana ava vakabwera kuti father you have been reported kuti gender ba- based violence you have been reported kuti ndimwe muchita chani promote chani gender based violence ava vana vanashiwa abuzi koma nonalesa kuti uyo akungasate bwanji asamangiwe

Even ku ntchito chabe mmanyumba osawachita abuse iyayi na ku ntchito iyayi. Udzapeza mwana mufuna ndiye wamene apyange mnyumba, asuke mambale, achite bwanji. Ushamayi atate banakwatila mwana. Imwe bena ndimwe baulesi makolo. Imwe makolo bena ndimwe baulesi. Ulesi. Uli chabe nkhale paja bana ndiye mufuna kuwa katikila chini. Do not abuse this.

be role models to these little ones zimveka be role models to these little ones tiye tikhale opereka chisanzo chabwino kwa vana vathu noti ife akulu tichite monga ndife vana mmanyumba iyayi tiye tipereke chisanzo chabwino kwa vanava There is one, uh, one testimony that I will never forget. I'm sure I've already shared with you, but I'll share with you again. Kuli siku inangu, pamene nali kufunsa vana wa Holy Childhood at one parish when I was just a seminarian, kuti imwe vana, makolo ni vandani? Vana wanakamba kuti mulungu wachiviri. Bena banayankha mafunso yos- mayankho yosiyanasiyana but one child said ba brother makolo benangu sibayenera kubayitana m- mulungu wachiwiri makolo benangu sibayenera kubayitana chani mulungu wachiwiri kamba kochita bwanji zochitika zawo ba Father makolo benangu bamanyoza makolo benangu bamatukana makolo benangu ba Father sibaoneka kuti ni makolo sibapasa chisanzo bana ndiye amene bachita behave monga ndiye makolo mumanyumba mwina a child a holy childhood mwana akamba mawu yotere kuti makolo benangu sibayenera kubaitana chani makolo kapena kuti mulungu wachiwiri imwe amayi mwakhalapo imwe atate mwakhalapo imwe ambuya mwakhalapo kodi ndimwe kholo ndimwe mulungu wachiwiri Mm, atota mwana atota very innocent ndimwe mulungu wachiwiri are you behaving like a parent are you giving good example to these little ones kuti tipasa chisanzo chabwino kwa vana vathu zimveka tiye tipereke chisanzo chabwino kwa vana vathu na ife ma brothers ma sisters pamene tikula mu- kukula simusinkho chabe iya nzeru nzeru kukula simusinkho chabe koma chani nzeru mwaona mwamene wa- wa- wa- balili aba bana aba bana batipasa chisanzo cha bwino bakula bwino na ife tiyeni tibapase chisanzo cha bwino Tiyeni tiwapase chisanzo chabwino wana kuwaphunzisa kuyenda ku chechi wana kuwaphunzisa kuyenda ku chechi wana kuwaphunzisa kuwerenga baibo wana kuwaphunzisa kuchita zintchito za, za, za, zokhulupirika moti wana wakazikulira chabe mmanja mwa wakawalala iyayi kuti nawo akakhale bakawalala wana bakazikulira chabe mmanyumba mophwanyika kuti amayi na chidakwa kukacha chabe amayi ni ntchito ni mowa atate ntchito ni mowa wana bazaphunzira motani azaphunzira zintchito za bwanji Let us be good missionaries to our children, just like they are good missionaries to us. Batiphunzisa lero, batikulisa muuzimu, na ifenso tiyeni tiwathandize.

Bana banzanu baphunzira bakula ngati akhristu imwe banu bali kumanyumba lero mwabwera nawo mukhala mumabenchi nawo bazakaphunzira liti chikhristu worse kumanyumba mulibe na nthawi yotenga chabe kuti baibo muwerenge nawo mulibe mulibe na nthawi ya bana iyayi manje banzanu kuti bakuphunzitsireni bana banu muwasunga mumanyumba mwanu sikuti mwabweze kwa anzanu bazakaphunzira liti be a role model imwe bena kuti mpezeke muno mchechi lomwe mukazikonda kuchechi because you are a good foundation kuchoka ku makolo banu banakukulisani bwino makolo banu banakuzibisani chikristu wa makolo banu na inunso bana banu bakuliseni chikristu zimveka makolo especially makolo amene musunga bana mukalisira kuti izakwanika

ambuye yesu anakamba kuti bwanji let the little ones come to me pamene madisciples weze kuchita bwanji kuwabweza vana iye anakamba kuti bwanji let the little ones come to me matthew chapter 9 verse 14 let the little ones come to, to me vasiyeni vana vang'ono vabwere kwa ndani kwa ine i don't care i don't care either vapange chongo mchechi vachite bwanji ndiye uwana wamene uyo basi

Chifukwa chakuti siyani bana bakule wa chikristu ambuye yesu anakamba kuti siyani bana ang'ono achite bwanji babwere kwa ine let them come to church timapemphera umo and i just feel good to see the little ones the way they sing mwamene bayimbira aba bana nakutula andi kuno mwawaphunzitsa nzeru zabwino Bena- bana bena batula kuchira imwe bakulu ba muja mchechi aba bana aba aba bamatula uzapeza ijasimu uzapeza babwera unga bagi ya unga bamatula umo banyamula unga benangu mu- simukwanisa kugula bagi ya unga kotula but aba bana aba kuli mafamilies yenangu amiwazi wa chikristu uzapeza awo mm, katule kwamba baleta babakuuza kuti kwambiri yesu sibayenda manja manja mm, ukatule bamatula umo muchechi kuchira imwe bakulu bakulu benangu

tiyeni tione kuti vana vathu vafike pafupi na ambuye mulungu tiyeni tiwaphunzitse nzeru zabwino makamaka kukonda ambuye mulungu tisawachite abuse tiwasamalire ndipo tione kuti vana ava vakula mwachikhristu lero ndi siku yawo tiyeni tione kuti eh, asangalale vana pa siku yawo ndipo zimene batiphunzisa zamene taphunzirako zikhale kuti mumutu zisale na ife kuti o zonadi aba bana bafunika kuwapasa ulemu bafunika kuwasunga bwino they are good children we can learn something from them batiululira mwamene ambuye yesu aziululira kwa the gentiles nawonso baziululira kwa ife ndiye manyenyezi yathu na ife tikhale chani manyenyezi yawo Iwo bakazikonka mapazi yatu pamene ife tipunzilako zeo zabwino na ife muziwa sometimes makolo olo mwana eh? olo mwamene nililina eh? uzapeza kuti kwa imwe sometimes napunzilako something but iwill be ashamed kukamba kuti ah, koma I've learned something, I've learned something new from you but mumtima niziwa kuti ichi sinali kuziva iyayi napunzila kuli alo vamene vali vakristu ine ndine bambo